nin waati na foli an b'a ɲɛsin aw bɛɛ ma aw kɛra diɲɛ fan fan fɛ an b'a fɔ aw ka dan ka se sika info ale ka kibaruya dikulu o sanfɛ ka bɛn maridi ma mɛ kalo tile bi saba ani kelen san ba fila ani mugan ani fila laseli bɛna k'a balimakɛ n'aw denkɛ sulemani berete depuis sikaso kɛnɛdugu faaba o la an ka bi walawali o bɛna ka na sinsin minisima mɔgɔw bɔra ni gafe min kɔnɔ u bɛ mali sɔrɔsiw ka olu jalaki K'u bɛ jagoya faali de la, u bɛ ka binkanni de kɛ Mali cɛmancɛ la o la, u bɛ ka maaw ni tɔɔrɔ wa ko u bɛ ka u ɲɛtana kɛ fulaw ye, ko o dɛmɛlen bɛ Irisiw ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen Wagner maaw olu de fɛ. An ka walawali bɛna sinsin o de kan, a bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ o ko kunkanko o la cogoya min na. Aw minnu b'an ka wideyo aimer, ka partager ni k'a fɔ baara kɛcogo ka di aw ye, an bɛ aw fo dan tɛ foli min na. I n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na, kabi mali sɔrɔsiw ka sebaaya cayala terorisiw olu kan faransi n'a duɲɔ jamanaw kɔni bɛ ka anw ka sɔrɔsiw ka olu lajalaki ni nkalon fasugu bɛɛ lajɛlen ye u ye ka a daminɛ u ka kunnafonidiso min ye rfi ani faransi 24 ye olu ye nkalon caman ta ka da mali sɔrɔsiw la ko mali sɔrɔsiw bɛ ka binkannikɛwalew de kɛ mali sɔrɔsiw bɛ ka u ɲɛtana kɛ siya dɔw ye fo anw ka jamana marabaaw nana diyagoya ni ka o kunnafonidikuluw ka olu gɛn ka bɔ anw ka jamana o kɔnɔ nka minisima maaw olu kɔni bɔra ni o ka gafe min ye u b'a jira k'a fɔ ko mali sɔrɔsiw bɛ ka damatɛmɛwale kɛ u bɛ ka diyagoya fagali ka o kɛ ko n'a sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔ damatɛmɛwale ye kɛmɛ ye ko terorisiw ta ye bi duuru ye ko mali sɔrɔsiw ko olu ta ye bi duuru ye ko sabula mali sɔrɔsiw ye balikawuli min kɛ ko balikawuli kɛmɛ saba ani mugan min kɛra damatɛmɛ o kɔnɔ ko o senfɛ ko mali sɔrɔsiw kɔni ye sibili maa kɛmɛ duuru ani kɔ ni ka olu de faga ni maa kɛmɛ ni kɔ ka olu ɲɛnama minɛ ko denmisɛnw ani musolakaw fana bɛ u la minisima maaw bɛ sinsin a kan k'a jira k'a fɔ mali kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ n'a wele ko operasiyɔn kɛlɛtigi ni mali jamanaden bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen bɛ ni a ye bi sabula u ka wulikajɔ kɛlen bɛ sabu ye ka seba sɔrɔ Terorisiw olu kan wa u ka wulikajɔ kɛlen bɛ sabu ye ni ka terorisiya nagasi anw ka jamana o kɔnɔ u bɛ ɲangili ta ka da operasiyɔn kɛlɛtigi fana kan ko operasiyɔn kɛlɛtigi sɔrɔsiw ko u bɛ damatɛmɛwalew kɛ ko u bɛ wulikajɔ minnu kɛ ko a caman ye ka taa bin mɔgɔw kan u ka dugu kɔnɔ u ka suguw kɔnɔ walima u ka cakɛyɔrɔw olu la ko ninnu kɔni bɛ maa min faga k'a a bɛɛ lajɛlen tɛ terroriste ye, ko u bɛ damatɛmɛwale ta ka ɲɛsin musow ani denmisɛnninw ma sanga ani waati bɛɛ lajɛlen o la. Ko terroriste ye tiɲɛnikɛla ye cogo min na, ko Mali kɛlɛbolow fana bɛ ka tiɲɛni kɛ a yɛrɛ fɛ o cogoya o de la. Ko kɛlɛ belebeleba min kɛra Mura, ko tiɲɛniba yɛrɛ kɛra o de senfɛ. Ko sabula olu ka kunnafonidisiraw b'a jira u la k'a fɔ ko maa min fagara, ko maa kɛmɛ fila ka taa maa kɛmɛ duuru o la. ko o maa kɛmɛ fila ka taa maa kɛmɛ duuru la ko olu si tɛ terorisi ye jadisi tɛ ko population civile olu de don ko an ka sɔrɔsiw taara baga u ma ni ka damatɛmɛwale ta ka u sɛgɛrɛ n'i ye MINUSMA ka nin gafe kɔni jateminɛ o b'a jira k'a fɔ nin ye kalo saba jateminɛ baaraw olu de ye ko olu ka kodɔnnaw ani u ka jateminɛkɛlaw de kɔni ye nin sɛgɛsɛgɛli ni ka o kɛ MINUSMA bɛ ka nin kɛ gafe belebeleba ye min kan ka taa ONU na ni o ye diɲɛ tɔnba o kɔnɔna o ye Diɲɛ tɔnba maaw olu fana bɛna jateminɛ kɛ nin gafe kan ni ka sɔrɔ ka u ka laseli kɛ a kan o b'a jira k'a fɔ MINUSMA ale kɔni bɛ ka waleya ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma min ye lagosili fu ani mankutu tiɲɛ fu ka ɲɛsin mali sɔrɔsiw olu ma faransi kunnafoni di so RFI ni France 24 olu dasera baara min na a jira k'a fɔ ko MINUSMA ale bɛ k'a kɔkɔfa o de la ka nkalon ani mankutu tiɲɛw ka anw ka sɔrɔsiw ka o lafu walima ka anw ka sɔrɔsiw ka wulikajɔ ka galabu faga don a kɔnɔ ka kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ mali sɔrɔsiw bɛ ka tɔgɔdiya min sɔrɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka mali sɔrɔsiw tandoli min kɛ ko u ka wulikajɔ kɛlen bɛ sabu ye ni ka terorisiw faga ka terorisiw ni ka olu gɛn ka sigasiga don maaw hakilina na ka maaw hakilinaw ni ka o waso waso I b'a ye k'a fɔ MINUSMA kɔni ka nin gafe kɔnɔ kuma bɛɛ lajɛlen bɛ o de yira, wa a bɛ taa ONU min ɲɛ kɔrɔ an ka dɔn k'a fɔ MINUSMA ani ONU ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye Faransi bolokɔnɔjɛkulu ye min bɛ baara kɛra Faransi jamana ale sagoya o de la, a ka di Faransi jamana ye cogo min na ninnu ka sɛgɛsɛgɛli jaabi bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o de, wa Faransi jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ foyi si ka anw ka jamana marabaaw ani an ka lakana tigilamɔgɔw ka o tɔgɔ ni ka o tiɲɛ o de la an bɛ a ye k'a fɔ MINUSMA ka gafe kɔni a bɛ i ɲɛsin mali sɔrɔsiw lagosili ma kosɛbɛ kosɛbɛ sinon a bɛ yɔrɔ min kofɔ o yɔrɔ dugudenw bɛ seereya ta ka sinsin a kan k'a yira k'a fɔ mali sɔrɔsiw ma baga olu ma wa mɔgɔ tɛ olu ka dugu kofɔlen ninnu na olu bɛ min dɔn k'a fɔ ko terorisi tɛ ko mali sɔrɔsiw ye gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin a ma o b'a yira k'a fɔ ko ko wale ninnu bɛ kɛra dugu min na o dugudenw yɛrɛ ye seereya tintin a kan k'a yira k'a fɔ mali sɔrɔsiw bɛ baara la wa mali sɔrɔsiw bɛ ka olu dɛmɛ ka terorisiw ani jadisiw ka u gɛn ka bɔ u senkɔrɔ nka an tɛ se ka a faamuya min ye MINUSMA ye mun bɛ taa ale bila terorisiw ani jadisiw olu lafasali la anw ka jamana marabaaw de kan ka dɔn k'a fɔ nin waleya ninnu tɛ se ka to sen na n'a tɛ digi olu la a bɛ jamana denw ni ka u tɔɔrɔ an tɛ se ka jɛn ni a ye jamana dɔw walima tɔn dɔw olu k'u ka baara bɛɛ lajɛlen bila ka kɛ mali sɔrɔsiw lagosi ka mali sɔrɔsiw ka olu mafiɲa Mali sɔrɔsiw ka sebaaya ni ka lagosili yɔrɔ ɲini o la, o ye waleya ye waleya min a bɛ jamana denw tɔɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ, sabula sɔrɔsiw bɛ ka wulikajɔ min kɛ bi, sɔrɔsiw bɛ ka cɛsiri min kɛ bi, jamana den bɛɛ lajɛlen ye a seere. An tɛ taa yɔrɔ jan, san fila nin kɔ, bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ye, terorisiw tun bɛ anw ka jamana kɛ u sago ye, u bɛ taa atakiw kɛ kanw kɔnɔ, u bɛ anw ka sɔrɔsiw da k'u kan tigɛ, u bɛ musow enlever u bɛ denmisɛnninw enlever, u bɛ taa mɔgɔw ka sɛnɛfɛnw sɔrɔ kungo kɔnɔ ka tasuma don a la nka MINUSMA olu ma se ka fosi kɛ min b'a to o waleya jugu min bɛ ka kɛ u bɛ se ka siri o dan o la cogoya min na ni anw ye marabaaw sɔrɔ minnu bɛ ka jɔ u jɔyɔrɔ la ka Mali sɔrɔsiw kunfa ni kɛlɛkɛminɛnw ye ka Mali sɔrɔsiw dusu minɛ kɛlɛ la ka ɲini k'a fɔ ko fo olu ka sebaaya ta ka di jamanadenw ma i n'a fɔ u yɛrɛ b'a fɔ u ka kumakanw na cogoya min na olu bɛ saya ta ni malo ye wa olu tɛ segin so f'u ka sebaaya ɲini ka ɲɛsin anw ka jamana o ma ni o waati de bɛnna diɲɛ jɛkuluba fana bɛ ka anw ka sɔrɔsiw ka olu lagosi ka anw ka sɔrɔsiw mafɛnya walima ka kɛ i n'a fɔ mali sɔrɔsiw bɛ ka u ɲɛ tana kɛ siya dɔ de ye ni ka siyako kɛlɛ ka o kolokolo mali jamana kɔnɔ an bɛ a ye k'a fɔ o waati kɔni tɛ nin ye sabula anw ka jamana bɛ gun min kan mali jamana tɛna segin wa mali jamana sɔrɔsiw tɛna fosi bɔ u ka wulikajɔ o la maa maa tɛ terroriste ye fosi tɛ i gɛrɛ terroristes o la terroristes maa min b'a loger terroriste de don maa min b'a dumuni terroriste de don maa min bɛ essence d'a ma terroriste de don maa min yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko terroriste don ni ka kunnafoni di a ma o fana ye terroriste ye ni sɔrɔsiw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka olu fɛn fɛn bɔnɛ o ni na an b'a dɔn k'a fɔ o su bɛ jate terroriste su o de fɛ ni aw mako bɛ an ka kunnafoni na badabada a bɛ an sɔrɔ an ka chaîne youtube o sanfɛ ni o ye siga info ale ka chaîne youtube ye ni aw yɛlɛla yen aw bɛ aw abonné ni ka cloche de notification ko activer min b'a to a bɛ se ka an ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ badabada aw k'an bɛn